Ndị be anyị, anyị na-asị unu nnọọ na agba nke tata n'oge nkwalite Igbo ebe anyị na-ewetara gị ilu Igbo wee na-arịọ gị sị biko ka ị binyere anyị aka na subscribe na YouTube ya nakwa follow na Facebook anyị na-asị gị ka ị sonyekwa anyị na nkụzi nke tata ma tụkwa ilu ndị nke ị mara onye Akpachaghị anya oge ọ na-ajụ ihe nwunye ya mụrụ, ọ jụọ o mụrụ ole. Onye enweghị nna na-agbara okwu na ụka ọsọ. Nsịkọ gwara ụmụnna ya na ọ bụrụ na egwuregwu ruo ịchịfe aka n'azụ, onye ọbụla agụnyekwala ya. E nwere dimgba mana e nwekwara apịtị. Onye mgbọ tụrụ nna ya n'isi na-eji ite ọna akwa okpu. Onye na-ejeghị ahịa n'oge na-azụ ihe ahịa jụrụ ajụ. Adịghị anọ n'ụlọ ebute ozu enyi. Ọ bụ naanị ụkwụ gbara apịtị na-eri ihe gụrụ ya. Ọ dịghị mma okenye kwụbachaa nwata ka ya onwe ya daa n'ala. Nsịkọ sịrị na ya nwere isi abụọ ka ọnwụ ghara igbu ya mana ọnwụ bịaziri si n'etiti were gbuo ya. Mgbe onye ụzụ na-eti igwe na-enyo ya enyo, mara na igwe ahụ adịghịzi mma nke ọma. Ọ na-abụ nta dị mma n'ụbọchị nke mbụ, a chụchaa, a chụkwaa ọzọ. Buru rie naanị gị abụghị ezigbo ihe. E chebe ka awọ puo ọdụdụ were lụọ di, ọ nọrọ n'ụlọ nna ya were kaa nka. Ebe agbọghọ mmụọ gbachara egwu daa ada, ịzaga jewe ebe ahụ ọ chịrị ute. Ogologo nkwụ adịghị etofe na mba. E butere dike ọgụ n'ụlọ ma ọ lụghị ọ bụrụ ụjọ. Ọ bụ aka abụọ ka mmadụ ji azọ ihe bụ nke ya. A chụpụ ajọ nwaanyị n'ụlọ, ọ dị ka a kwụsịrị ụgụrụ. E mee nwoke ka o sebe okwu, o kpebe udo, mana e mee nwaanyị ka o kpebe udo, o sebe okwu. Ọ bụ ịnọ nkịtị na-ebute ịchọ nkịta akpị n'ehihie. Ọ bụ onye na-ekpe udo ka a na-egbu mma n'ọbụ aka. Onye ajọ chi ziri imi zipụ mkpụrụ anya ya gaa ịtụtụrụ ya sọjie aka. Udele sịrị na ime nwunye ya dị baara ya uru, ọ mụọ n'udo ya enwee nwa. ọ nwụọ n'afọ ime ya enwe anụ oriri a na-achụ mbekwu n'ike ọ ga-efe elu onye chi ya kpebiri na ọ ga-efu ọ bụrụgodị n'ubi ede nne ya ka ọ bara ọ ga-efunatarị ebe ahụ onye ọbụla dara ada n'ikpo akụ ma ọ chịtaghị akụ o jegodi mkpa akụ ọ gaghị akpata ihe ọbụla Ọ dịghị mma a na-agbara mmụọ ọ bụ o gbuo o kporo ọkara ọsọ ka a gbakwuru mmụọ ọ bụ o gbuo o kpochakọrọ. Ọ bụ nwata bịara okwu ọkụ na-agba ama ihe e sinyere n'ọkụ. Onye na-eje arịrịọ akpa na-ekwu mmiri ebe o gbunyere akpụ. Nwaanyị dị ime na ndị mmụọ nọ n'okwu, ọ mụọ n'udo, o kpegbuo. Anụ ọhịa na-adịghị ike ọsọ adịghị eje ịkpa nri n'ehihie. Onye agwọ tụrụ na-agba ọsọ ma ọ hụ isi ngwere. E tigbuo nwanne onye ụjọ, ọ sị na ọ bụ ya buru ụzọ chọọ okwu. Ọ bụ naanị onye na-eke ogiri na-ama ijiji anya kpọrọ. Ndị be anyị, n'ebe a ka anyị na-eweta ya n'isi njedebe na agba nke taata, wee na-ayọ gị biko ka i binyere anyị aka na subscribe ya nakwa follow ma na-arịọ gị ijekwa n'ebe mkparịta ụka tụọrọ anyị ilu nke gị. Ndị be anyị, ka e mesịanụ.